Hello, ladies and gentlemen. Uh, welcome to Connects YouTube channel. Lero ndikutengerani zimene Alexis Kamangira wayankhula mosabisa mmene boma likufuna libere ndalama zosachepera 54 billion mmene ku judiciary akupangira kuzembetsa zinthu mayina enaso atchulidwanso mu list ya anthu amene ndi majaji kapena amene ali maloya ku, ku judiciary amene akusokoneza chilungamo m'malawi komanso mmene iyeyu wapemphera amalawi tonse kuti tigwirane manja kuti tithane nazo zimenezi komanso wanenetsa kunena kuti anthu amenewa majaji maloya komanso akuluakulu ena atuluka mamina chifukwa chakuti sakugona tulo iyayi ndi nkhani ngati zimenezi komaso akuti kwatulukaso maloya amene akufuna kuti athane ndi mchitidwe umenewu uyo Alexis mumvereni nokha. So that's why also I'll try actually to be just 30 minutes uh, of conversation. Um, the reason is that um, I did uh, share an agenda, but I'm not going to go through that agenda because there are some things that uh, with my lawyers

Uh, even if they want, they cannot arrest me. Uh, now uh, uh, they've um, apanga create apeza anthu awo paja uh, malive athu amakhala mchichewa apanga apa, apeza anthu awo amene azakhale ngati atumwi uh, sindikutanthauza kuti wina aliyense amene atayankhule zinthu kakufunsa mafunso kutifunsa mafunso komanso kutichalenja ndi kuti ameneyo ndi otumidwa aa Uh, tiyeni timvane pamenepo. Uh, pali anthu ena amene atifunse mafunso kuti nawonso akufuna kumvetsa bwino zinthu uh, ndipo ife uh, tizikhala ndi chidwi choti tiyankhe uh, nthawi zina mwina tiziyankha mwina ena samakondwera nazo kuti ah, mukulimbana nawo bwanji anthu amenewa monga zalero mwaona zina ndi zina zimene tayankhapo koma chimene ndimafuna kutambasula pamenepa nchonena kunena kuti um, uh, dziko limene uh, umbuli uh, umatengedwa ngati ndi za nzeru ngati kuti anthu amatha kupeza kuti zinthu zopepera anthu akuzivomereza uh, komanso dziko limene mwina anthu ambiri akanitsi so issue ndiyoti sikuti ndi vuto ndi la amalawi vuto ndi la atsogoleri atsogoleri anapanga create environment kapena kuti ana uh, anaonetsetsa kunena kuti anthu asamakhale ndi information anthu akhale kuti sakumvetsa bwino zinthu, anthu asakhale ndi kuthekera komvetsa bwino zinthu. Choncho uh, uh, uh, citizenry yathu anthu ambiri alibe information samayipeza choncho so kamvetsedwe ka zinthu kamatha kukhala kovuta so zinthu zotere zimakhala kuti munthu akayankhula china chilichonse kaya ayankhula chopusa chotani amakhala ndi anthu anthu amampanga support so what we do Uh, sometimes tikakhala kuti tikupanga engage anthu amene mwina mukuona kuti ah, kodi ameneyu munthu loya wabwinobwino chomalimbirana ndi anthu awa nchani yeah, sikuti tikulimbana nawo tikufuna kuti tipulumutse anthu ena amene mwina munthu mmodzi akayankhula amaona ngati iyeyo zimene akuyankhula nzoona and sikuti ndizokakamiza um, anthu ali ndi ufulu oganiza maganizidwe amene aga- a- a- a- aganizidwira chifukwatu tidziwe kunena kuti anthu amene akuononga dziko lathu la malawi ndi anthu ophunzira bwino ndipo ndi anthu amene aphunzira masukulu abwino kuposanso mwina ah, ambiri mwa ife so nthawi zambiri timapanga undermine-nso anthu akumudzi timaona ngati anthu akumudzi nzeru zakumudzi sizingathandize pamene kumudzi kuja ndi kumene kuli kumvetsa bwino kuti kuti moyo timatani umunthu uh, umunthu wambiri mwina anthu akutawuninso umatichepera tima nthawi zina timayiwala mmene tachokera nde ndimafuna kungokambapo kunena kuti tikamayankha ma- makomenti komanso zina ndi zina tikamayankhulana engagement ija ndiyofunikira chifukwa imatsegulanso anthu ena maso nthawi zina ma- timaoneka ngati kutaya nthawi koma ayi ndithu ntchito yake ndi imeneyo ya facebook nde ndimakamba kunena kuti apanga create anthu osiyanasiyana ena zigoba ena mwina atha kukhala ma influencer amene mmadziwa kale azibwera ndithu koma muziwaona mfundo zawo mmene akukambira kuti aa mfundo izitu sizopanga chani sizomanga ayi mfundo izi sizomanga malawi so we should be looking at uh, even munthu akamapanga oppose it's not a problem in fact Anthu amene amatsutsa amathandizanso kunena kuti tiziganiza bwino chifukwatu munthu siwatho umapezekabe pena pake kuti mwina waperewedwa munthu uja akatsutsa umatha kudzikonzano uh, nde ndimafuna kutsimikiza pamene mwina atha kuziona kuti ah, amangofuna ambali yawo yokha ine moyo mwanga komanso chiyambireni pa facebook uh, you can check i started i joined facebook in 2018 december ine sindinapemphepo ma praise team and anthu amene mukunditsatira mwanditsatira ambiri uh, mwina pa facebook numbers koma you si, si nonse amene muli pa facebook anthu amene akunditsatira ambiri sali pa facebook and anthu amene akupanga zinthu zambirimbiri pa ground sali pa facebook now nkhani yoyambirira izo zinali uh, nyambakata kapena kuti zinali uh, moni ndiye kaya eh, timangoyambano kucheza kaye koma nkhani yeniyeni ndiyonena kuti munthu ne ndili ku khoti uh, Justice Ken Manda anandisumira uh, kunisumira kwawo kunali kunena kunena kuti uh, ndina ndina- ndimayankhula zinthu zimene zimaayipisira mbiri nde ndimafuna kuti mwina anthu ayiwala uh, ikatha live iyi uh, ndi gawo ndi ndi ndi panga post pa facebook page either today or tomorrow zitengera kuti uh, what is my next activity kuti kodi ndili ni meeting-nso ina tikamaliza live iyi um, ndigawa uh, zimene anasuma kuti mfundo zawo ndi zotani um, koma mwachidule akunena unena kuti zimene ndimayankhula ine zimapezeka kuti zikuwapanga um, zikuwaonongera mbiri Mm, kumadabwa kuti eh, mbiri yake itiyo yomwe tikuwaonongerayo pamene eh, ife zimene tikupeza ndizokuti eh, tikumaopanso kuti eh, eh, eh, anthu amamasuka chonchi pa dziko pano you know, anthu amafika pa level iyi zimene sitimaziziwanso zimene timayankhula nde uh, analemba kunena kuti kumapeto kwake afuna kuti tiapepese tisiye zimene tikufuna tikuyankhulazi komanso tizaapepese ndi 250 million inetu ndimafuna kunena kunena kuti um, mlandu umenewu tili ready uh, and pakali pano tili ndi maloya 6 amene uh, actually 8 how can i be forgetting my lawyers you know i am undermining uh, how people are valuing this cause eight lawyers have uh, voluntarily offered themselves uh, not today they have been working they all from the time that this issue started mmene uh, imabwera demand letter ija mwina munangoona ka please sue kaja sikuti ndimapanga ka please sue kaja ndilibe ayi ntaponda mwala no ndinali ndi anthu atandiuza kuti ah amenewo ah, musaope bwana tiku- tikutetezani Ah, ndipo anthu amenewo akhala akugwira ntchito they are still um, uh, doing this work behind doors because of certain reasons but there will be a time maloya aja atulukira um, ndikufotokozeraninso kuti uh, loya wina uh, tikhala tikumulengeza pompano amene atakhale ngati uh, atatsogolere gulu limene nde mpamene mutaziwe kuti oh kodi ntchito iyi ndi ya Malawi onse eti ntchito iyi si ya Kamangira this issue is not about Alexis Kamangira this issue is about Malawi nde muona lawyer amene atatiyimirire atatisogolere ndimafunanso kunena kunena kuti um, apapa pakadali panopa um, zinthu zimene zikuchitika ndizonena kunena kuti uh, tina titalandira chibaluwa chawo uh, komanso uh, chiletso chondilesa kuyankhula chija chimene chinali cholakwika chifukwa chonena zokuti chiletso chija chima- ku- chimandilesa kuyankhula pamenenso uh, pempho lawo limene likupita ku khoti lomwe lomaliza atakhala kuti awina mlanduwo uzakhala kuti andilesa kuyankhula apart from ku- ku- kuwapepesa so injunction eh, imene imakhala kuti kapena chiletsa imene imakhala temporary remedy simayenera kupereka chi um, simayenera kupereka chichani chi uh, solution imene the main the substantive issue is going to be dealing with nde pamene mungaziwe chifukwa chimene maloya awo ajaji anachoka kuti amakhala ku blantyre kundisiyaso ine kuti ndimakhala ku blantyre uh, kuwasiyaso maloya anga kuti amakhala ku blantyre aliyense amene ali involved in mukesi imeneyi amakhala ku blantyre koma anapita kuchani kodi ku lilongwe uh, zifukwa zake nzomwezi kuti akusatira anzawo okuba uh, aziphuphu achinyengo asatana amene akuphwanya malamulo a dziko la malawi uh, kesi imeneyi uh, ifeyo tapanga uh, file defense defense iyo ndizayipanga share kuti taziteteza kunena kuti "Mm, inu kodi mukuti chani Eh, nde tawauza kunena kuti ah, mfundo zathu muziona sitifuna kuti tizitambasule pano muziona zimakalatazi Ah, maloya amene agwira ntchito yooneka komanso panopa tapanganso file pompano ah, application pempho lonena kuti khoti limene liku ah, likuzenga mlandu umene ulisiye mlanduwo mlandu upite ku blantyre milandu imene tizikapanga nde at, apereka judge a siku la khoti nde mlandu wanga wapasidwa siku loyambirira limene tipita ku lilongwe uh, kumene tizakatani kuti tikakapemphe uh, koma chifukwa mwina cha security uh, chifukwa pakati panene zanena zonena chitetezo changa uh, sichili safe kujankhula kapena ku still school timayankhula chona kuti safety si safe um, um, nditha kuzi- zitengera kuti anthu amene aku- akutilangiza pa nkhani ya chitetezo atiuza zotani koma nditha kupezeka kuti sindikapezeka koma maloya anga akapezeka koma zioneka mmene ndaneneramo um, chofunikira ndi moyo tikuyenera kuti tikhale moyo so zimene tikupanga tizimenya ndipo sitiwaopa anthu amenewa komanso sikuti tikuzipanga expose you, you know you don't expose yourself cause uh, anthu amenewa ndi oyipa and ndi oyipa ndithu uh, koma akayesera zawozo uh, they, will, they will meet uh, akumana ndi anthu o- oyipa kuposa iwo mmene amazionera kuyipamo um, chifukwa chonena zokuti uh, mukaonesesa uh, mmene zimakhalira za corruption izi uh, mukuona kwathu komanso mukafukufuku wa anthu amene amapanga za zachitetezo aona zonena kuti anthuwa uh, sometimes amatha kupanga zinthu zonena kuti tonse tiluze kapena kungonena onena kuti basi yalakwa yalakwa so ife sitilola kuti itilakwirenso ife yalakwira iwo basi andapapa nkhaniyi so palibenso kupeza kubweza moto ndi uh, ipondeni fada basi ndipo amalawi ipondeni apapa nkhani yayikulu uh, pamene ife tikumenya mukhoti mwina zina sindimatha kupanga chifukwa choti ndili mukhoti nde iniyo ndi udindo wanu amalawi kunena kuti muiponde eyetu ndithu ndikuona ena aboma ajoina pompa uh, ndikunena iniyo kubomako kuti muziwe kunena kuti China chilichonse chimakhala ndi nthawi, ndipo ino ndi nthawi yanu imene mwina um, mwapasidwa mpata onena kuti muthandizire ntchito imene yothana ndi katangale ku judiciary ngati nkhondo yoyambirira koma tikathana ndi judiciary nkhondoyi ilowapita paliponse koma judiciary ndiye mutu wa zinyengo zimene zimachitika ku khoti um, so mlandu umenewu uh, ndi- ndi- ndikapereka tsikulo ndigawa uh, kuti muziwe kuti tsikulo ndililo koma chachikulu nchonena kunena kuti ifeyo ndi anthu onena kuti si a violence ah. I have never even when i was at college um, even tikupanga za academic freedom kaya tikupanga za fees itani itsike komanso maso ichikwere

the other thing was just going to, to ignore them because they are the same courts uh, and all that. But we recognize that anthu okubawa ndi ochepa mu judiciary uh, mwina ndi ka 20 percent ka 30 percent basi uh, majority ndi anthu abwino abwino so case uh, ipitirira choncho mu december mu kumayambiriro muyiona notisiyo tiyigawa Ah, pamene anthu ena akukamba zambirimbiri kuti ah, palibe chimene chikuchitika muzingowamvetsera amenewo chifukwa kuti ah, alibe chochita komanso ena mwina ah, basi Yo, inu anthu amakhala kuti adya simukuziwa kuti adya chani akhuta chani so you have to accommodate and that's why timayuza facebook because timafuna kuti wina aliyense timpange accommodate it's uh, access to all everyone should have access easy access obviously we are leaving out a lot of people that are not on facebook a lot of people that cannot afford

Uh, so I think some of you might know that um, ndinaziyambisa mavuto mavuto opanga PhD um, PhD imeneyi ndimayenera kuzayamba mu November 2023 koma ndinapeza kuti chifukwa cha mavuto ena aza umoyo wanga uh, sina sinayambe you know ndinapempha kuti ayi ndiyambebe kenako sikulu inafikano kuona kuti ah mwene ifeyo tinakukonzerani kuti muyambe bwenzi munayamba pa 1 march koma pa 1 march kunayamba ndi ndi zina zambiri mbiri zopanga so sinayambe kwenikweni so ndinapezeka kuti chaka changa chayamba pa 1 march so mwachidule uh, dzulo ndimayenera kupanga submit uh, zina zake zimene zinali zazikulu koma chifukwa cha nkhondo iyi imene imatenga nthawi every uh, almost um, uh, uh, every hour of my time uh, and i don't i'm not complaining uh, ndingofuna kuti muziwe um, napezeka kuti mwina panali zinthu zina zimene sizinali zokuti you know umaziziwa kuti ineyo ndikati ndalemba ndimakhala kuti zikuoneka choncho ndipo sizimaoneka choncho so zinapezeka kuti ndinalemba kuti ah napempha uh, ma professors anga kuti ndipange submit uh, sunday tomorrow uh, email imene anandiyankha I didn't believe it iwo akundiuza kuti kuti no iweyo uh, utha kupanga mu december uh, andipasa tsiku lina mu december zomwe zandisangalatsa kwambiri zandionesa ukulu wa mulungu chifukwa chonena kunena kuti Ah, munthu ukamapanga zinthu umayenera kuti uzipanga za mtima wako wonse osamapanga zinthu mwa hafu ndichifukwa yake izizi za corruption izi tikuzipanga ndi mtima wonse ndichifukwa yakenso tikupempha amalawi nonsenu kuti pamene painu panokha aliyense azimenya nkhondo yake kaya pa whatsapp panu pa facebook panu aliyense azimenya mwayekha mwayekha aliyense akhale um, uh, msilikali omenya kunena kuti nkhondo imeneyi tikwanitse chifukwa si ya munthu mmodzi uh, ndi ya tonsefe uh, china chimene ndimafuna kunena nchonena kuti izizi um, zandionesa kunena kunena kuti uh, when you're doing god's work uh, god does your work you know and ineyo mene ndapulumusidwira munjira zambirimbiri even mpaka napano pakuti tikukambirana nkhani iyi uh, zaonesa kunena kuti uh, god is with us and god is going to be with us emmanuel as it were you know so um, yeah just to have to encourage someone as well that nthawi zina zimaoneka ngati kuti uli wekha wekha koma ayi amakhala kuti uli naye nde ine I'm, I'm, I'm, i think that at this juncture it's better to be alone uh, with god than to be with everyone without god you know very important kuti ndikwabwino ukhale pawekha koma ndi mulungu uh, kusiyana ndi kuti ukhale ndi chigulu dziko lonse likutamandira likhale ndi iweyo koma wopanda mulungu izi zinzofunikira kwambiri Uh, agenda number two so ndapanga share the miracle of god that has shown me his, his face and all that yesterday you know uh, so my prof- my school doesn't know kuti i'm in this mm, i'll call it mess in this mess they, i haven't informed them the reason is kuti i wanted to show my value kaye aone kunena kuti nzeru zanga nzotani you know ndifuna ndiwalembere mfundo za zimene research imene ndikupanga ndakhala ndikupanga yokhuza um, access to justice for people with psychosocial disability which is my area of expertise actually and uh, I'm looking ndikuyang'ana malamulo a malawi pa nkhani yokhuza chilungamo kwa anthu amene amatengedwa kuti ali ndi ulumali wa maganizidwe kuti akapita ku khoti kuja zimayenda bwanji how do we treat them kuti timatenga ngati anthu nde ndi zimene zozo zimene zili ngati uh, mfundo zikuluzikulu ndikufuna kuyuza umunthu concept kuti ndipange argue kunena kuti uh, itha kugwiritsidwa ntchito kukonza zinthu so ndikubweretsa maganizidwe a umalawi mu conversation ya ufulu wa anthu aulumali pa dziko lonse lapansi so that's uh, my research my phd research uh, so i'm doing a phd in law uh, just to uh, to put it out there now The second uh, agenda point or agenda item that I wanted to share with everyone is uh, nkhani yokhuza Judicial Service Commission. So mukaona a Judicial Service Commission sindipita patali choyambirira nchonena kuti anthu amene aja akunena kunena kuti uh, they have been under, underwhelmed uh, it's been underwhelming uh, in terms of evidence uh, mwina funso nkumafunsa kuti ah, underwhelming to whose standards

Uh, wha- my point is that w- zomwe mukuona zimene akuyankhula a judicial service commission chimene akuyankhula iwo aja ndichonena kuti akufuna ku- kukugwetsani ulesi amalawi kukuonesani kuti iye amalawi angolubwalubwa palibepo nkhani ah, ah, ah, ah, ah, don't do that mistake um, musapange fall into the trap uh, yomwe akufuna kupanga iye uja- iwo aja yoonesa kunena kunena kuti palibepo umboni umboni ndingokuuzani chinthu chimodzi lero ndimafuna ndi- ndingoying'alula umboni sitinapatse pa facebook kapena kuti a judicial service commission Ndi- ndilemba complaint and ndipereka ikakonzeka i will not be uh, pressured and uh, demanded or whatever tilemba komanso tipeza njira yonena kuti tizapange complaint umboni ndiwosayamba komano Chifukwa cha case ndinakamba agenda yoyamba kuti ndili mu court anthu ena wo akupanga comment aja sakuziwa kuti chikuchitika nchani ndiye musawatengere kwambiri so because of tikupanga case pali umboni wina umene uli important kuti ndiwofunika kuti titulutse pokhapokha pamene tukalowa mu court chifukwa chonena zoti chinthu chikapita pa court chimakhala kuti chasanduka record court record so it becomes difficult for people to mess up or to grade so mukaona ndikubwezereni mbuyo panazatuluka kalata ya amati concerned citizens uh, we don't know who these concerned citizens are up to now we, we, we, we, we haven't heard anything from them but mukakumbukira kalata imeneyi makamba za umboni kuti ameneyo apereke umboni ena amakamba zoti ndine openga ndapenga misala as if anthu amene mwina ali ndi mental disability sangayankhulepo pa zinthu chifukwa ineyo ndanena kale kuti zimene ndimapanga ndimawerenga komanso research imene ndikupanga ndi ya ufulu komanso uh, access to justice kapena kuti um, chilungamo kuti anthu azitha kufikira chilungamo kutengera ndi constitution of malawi access to justice and non-discriminatory rules aliyense amayenera kuti a, a, a, pamene akufuna a, alandire chilungamo a, section 41 ya constitution section 46 ya effective remedy komanso tikapitanso more uh, pamakamba za non-discrimination clause yomwe tinayo mu constitution yathu ufulu uli ndi wina aliyense koma ndimakamba kunena kuti uh, ma concerned citizens anapanga anachilimika kwambiri ponena kuti tiperekere umboni you know amanena kuti ah umbonitu sakubweretsa motero motero so a judicial service commission akuyankhulanso muchichewa motero chimene chikuchitika nchonena kuti a judicial service commission a- a- ali m'manja mwa zigawenga ali m'manja ndi oti akutumidwa ndi anthu ali kumtundako achina chikopa uh, chief justice i mean deputy chief justice chikopa mwinanso chief justice for chief justice has been watching this happening yes his lordship mzikamanda has been smiling at corruption has been dining with the devil uh, you know and sanatiuze kunena kuti mpakana pano sanapange declare interest yake kuti zaka zonsezi pamene anthu amandandaula ken manda actually ken manda ni m'bale wake imeneyo ndi issue yayikulu in fact uh, justice uh, mzikamanda or his lord chief akuyeneranso naye afufuzidwe kuti chifukwa chani ngati chief justice samanena kuti he's conflicted on justice ken manda and furthermore on all the complaints he received why didn't he do it ndapeza information yonena kunena kuti nkhani ya william uh, bilderberg uh, chief justice ama athaso kukhala kuti not atha kukhala ali co- implicated uh, pali evidence yokwanira bwino um, anapangidwa offer ndalama of course ndalama sanalandire koma anapanga action yomwe imathandizira kunena kuti Bigger- Bilderberg atuluke and tili ndi information yambiri and za Bilderberg okay so Ladies and gentlemen, mmene ndimayamba nkhani ya Justice Ken Manda, I had only circumstantial evidence. Siku loyambirira, you know, mmene ndinalemba kuti ah munthu uyu ndi wa- wa corruption, but I knew that ndi wa corruption. Circumstantial evidence asakunamizeni maloya kuti iyayi Alexius uja alibe umboni. Circumstantial evidence was enough to convict anyone, uh, including someone who has been found in, uh, involved in corrupt practices. I mean, there are people on the death row that are anapangidwa kuti akaphedwe just because of circumstantial evidence. They could bwanji corruption imene imachitika mwanseri. People do corruption kumbali kumene, so circumstantial evidence was enough. But because of coming out to the public,

pakati pa- pa- osauka kwambiri fo anthu anamudyeradyera maloya ena amalandira 2 billion machani ena idrama inalowa 960 million you know uh, ena amalandira ma 500 million we know everyone that it is amene anagawana anapanga komiti amene ankapanga lead malemu aja mukwaziwa malemu amene tikuwanenawo malemu amene amakhala involved ndi izi zonse zo- zolakwika za ku judiciary anali mu komiti imeneyo and all that now uh, pakati paso William Bilderberg wakhala akugulisa katundu wake amene anagula ndi ndalama zokuba nawo ndalama zija zamuthera wagawagawa ndi akugulisano katundu uja and amene akugula tikuwaziwa uh, you know uh, we calling on fear to be following William Bilderberg in terms of his transactions anagula ngati zimene um anthu okuba eti zimachita kuoneka munthu wagula galimoto mtangoganizani ineyo 2 months 3 months ago wagula 500 million galimoto uh, three months later azigulisa 250 million pali chilungamo zimangooneka kuti zinthu izi nzakuba basi you know zo- zokuba and amene akugulawo tikuwaziwa ndi amenenso ena amene anamugulisa iyeyo so they are making 100% profit after three months over the same vehicles like it's like ndalama zongogawana basi you know it's like he- munthuyo anakupasani half ya ndalama just fu- kungoyuza galimoto ngati for hire nanga two months amwene magalimoto aketu ndi magalimoto si magalimoto oti mmawo- timawaona awa ayi you know ma x6 machani ndi magalimoto odula anyway um, za William Bilderberg zimenezo koma panatulukanso information imene tikuyifufuza yonena kuti big man munthu wamkulu anakumana naye munthu wamkulu nde sinditchula kuti munthu wamkulu amene ndani koma inu mukuziwa bwino kuti munthu wamkulu ndi ndani so corruption ku malawi yafika pa level ina uh, ndimafuna kunena kuti umboni ulipo uh, chimene ndimafuna kuti ndimanena kuti ndi, ndingaulule si zina za William Big za umboni wa william aliyense akuuzi- pali anthu ambiri amene akuuziwa komano william uh, uyuyu ndionena kuti tikuyenera kuti tisalole kunena kuti athawe kapena abwerese ndalama zina palinso ndalama zina zakuba zimene wais- akuyesa kuti azibwerese and nchifake anakumana ndi munthu wamkulu chifukwa kuti mukuziwa nthawi ya, ya, ya ma, pamene tikudikira zisankho anthu akufuna apeze ndalama akupeza njira ina iliyonse nchifake kusogoloku tikamba za corruption imene ikuchitika pakali pano uh, koma ndimafuna kunena kunena kuti um,

amadisi anthu amachita kunena kuti e koma ndetu ali manyumba kaya kuti 20 30 eh, ife tikuziwa manyumba eh, amene ali nawo koma anthu samanena ena ndi tikufufuzabe mungowapanga lifestyle audit those guys just uh, audit their lifestyle achina mandawa they have they live a lifestyle yodabwisa pali majaji ambiri amene amamwa mowa mowa omwewu eti 20 years old every day um, very expensive uh, alcohol you know s- uh, whiskey whiskey odula they can't afford as a, as a, as a judge ndalama zimene amalandira ndi zimene akhala akulandira okay the evidence to to the criminality in malawi is on the face of it because anthuwa ngati mmene zinalili nthawi imeneyo boma la dpp 2019 silimayembekezera kuti lingatuluke so matama kapena kuti kudumphadumpha kumene amapanga even mmene uh, mwina zinthu zimayendesedwera mumadabwa kuti ah, to the impunity to this level so majaji awanso pali zinthu zimene amapanga zambirimbiri on record and zinthu zimene aliyense akuziwa zomwe munthu wa nzeru zake sangamanene kuti umboni palibepo you know umadabwa kuti munthuyu chilipo chimene akudalira kuti mwina mwake ndi beneficiary kapena kuti basi akufuna kusokoneza zinthuzi uh, point imene timafuna kubwera tisanakambe za the next uh, agenda item uh, imene tifuna kukamba za um, zinyengo zomwe zikuchitika pakali pano zimene tikuyeneranso kuzipanga ndi yonena kunena kuti tayamba tamva information imene I'm following on um, yonena kunena kuti a chair a, a secretary a judicial service commission anali pa interdiction sikuziwa kuti interdiction inayenda bwanji koma akuti amagulisa malo motani kodi uh, mokuba mopereka kwa anthu mwachinyengo ndipo akuti she was on interdiction so information imeneyo yandipeza lero lomwe so i need to, to send uh, my boys and girls

and go on and the, the judicial service commission has said kuti ya- yaonjezera um, nthawi so we, i wrote a letter uh, we wrote a letter as a team to the judicial service commission kuti aonjezere nthawi apereke ma, ma platform ena ngati email uh, komanso mwina phone number yoti anthu atha kuimba komanso phone number yoti anthu atha kutumiza through whatsapp because amenewa ndi ma platform amene anthu ambiri akuyuzanso munthu sungamachoke kwa makanjira kaya kwa katuli kaya ku chitipa kaya ku nsanje uko basi kumapita ku lilongwe ku capital hill kaya kumapita ku lilongwe town wards ku city center kuti ukapereke complaint um, ndizo isi- ndizolesi- ndizokanizira so titaona chikalata chawo cha press uh, release yomwe anapanga a judicial commission tinanena kunena kuti izizi mukukanizira simukufuna kuti mulandire nde lero akubwera kutamikano

the judicial service commission isakhale ngati kuti ikutiuza kuti ifeyo tili ndi udindo opanga investigate ifeyo titha kunena kuti pamene pachitika ichichi inuyo mukuyenera kupanga investigate they have the obligation to investigate that's why i'm saying kuti they can just do uh, that's this is just one example a life audit of these judges over the last one year two years there's a lot of information there's a lot of data that can reveal how corrupt these people are ndi anthu okuba zigawenga anyway uh, point imene timafuna kubwera nkukamba ina ndiyonena kunena kuti um, tikamanena kunena kuti tikulimbana ndi ziphuphu za za ku chi- chu- ku judiciary ena akumathamangira kunena kuti ah, focus kapena chanchani china chilichonse chimene chikuchitika mwachidule mwake china chilichonse chimene chikuchitika kapena chikunenedwa ndi chokhuza ndi nkhani imeneyi ya corruption in the judiciary uh, mukamaona kuti kupanga joke ya munthu wina sometimes even in the jokes there are some things that we are trying to do uh, ena ake tikatchula sikuti tikupanga divert kapena tikupanga attack ena aliwonse okay pali ka statement ina kuti ah, ah, kamangira angopanga attack wina aliyense okay how many people are in malawi 20 million and above how many mes- names have i mentioned sanakwane ngakhale 20 so when people say kuti i'm attacking everyone it's a narrative eh? imene imapangidwa create and then people so we say kunena kuti it's a system malawi waola chanchani ndizoona malawi waola koma amene aolesa malawi si wina aliyense ndi anthu oti samakwana ngakhale ngakhale 20000 anthu amene aolesatu malawi

notch civil servants you know chifukwa chani ma civil servants are very critical ma president amachoka amapita ena timachosa ma president tisankha wina koma ma civil servants amakhalirabe so corruption imazipanga siege ndi ma civil servants that's why corruption ya ku judiciary ndiopsa kwambiri chifukwa anthu aja amakhazikika kumene kuchako not only the, the supporting staff not only the in courts, the civil servants in the judiciary, but the judges uh, who are politically appointed by uh, uh, the president appointments, as it were. So, um, nkhani ndiyonena kunena kuti pakadali pano pakuchitika corruption ina so agenda number 3 yomaliza ndikuyang'ana nthawi kuti mmene ndinapangira promise kuti isatenge nthawi yayitali um, pakadali pano as we speak um, the attorney general uh, Tabu Chakaka Nyirenda is at the heart of um, uh, stealing s- as much as he can uh, for himself, uh, for the party that he is representing. So the attorney general is a, uh, um, a principal advisor. Amaina kumapanga advisor maamu kwa boma kwa wina aliyense amatimira ndi lawyer wathu amalawi tonse this is what we must be aware of ndi loya wa amalawi komano over the years uh, maloya ma attorney general and si a thabo okha that's why we are not attacking thabo as an individual uh, but we are addressing the office of the attorney general kuti iku- yakhala ikutipanga fail and this time around pamene tikupanga nkhondo ya ku judiciary tipange tiziwenso kunena kuti one of the enabling um, office ya zi- zinyengo za ku judiciary ndi office of the attorney general so as you see there have been a number of uh, payouts they are doing settlements so zimene zimachitika mwachidule boma kesi ya 54 billion yomwe mwayimva ikukambidwayo boma likuti likufuna kugula fertilizer uh, wotsika mtengo chomwe amapanga amayuza uh, kampani ya feki or kampani yokuti apanga create okhaokha uh, kampani ija imapereka ma conditions oti a- agwire nawo ntchito akapereka ma conditions aja am- a boma lija or amene aku boma lapeza agent ngati monga mwa nkhani case iyi boma linapeza agent agent uja amapeza kuti wapanga waphwanya uh, gawo lina la mgwirizano koma zimakhalanso zoti zoti sikuti nzokuti chanchani kenako mapeza kuti boma lija lasumiridwa kapena kuti boma lasumiridwa koma ngati nkhani imene tikunenayi zitheka bwanji kuti boma lisumiridwe pa nkhani yonena kuti boma linapeza munthu so ine ndikufuna kugula uh, uh, uh, galimoto ku dubai kapena kuti tingoti ku china ndiye ndapeza munthu wina kuti iweyo tandigulire ku chinako ndikumpasa ndalama zokwanira ndampasa 100 kwacha tandigulire galimoto munthu uja waitenga wampeza a james james o- wali ku china amene ndi m'chinese james musaone dzinalo ndi m'chinese amene e, munthu wa chichina ndi james uja a, a, a, a, ndi agent uja akukambirana Ka- galimoto ija akugula ya ine komano mgwirizano ukuchitika pakati pa uyuyu agent ndi james wa ku china ndiye kwa james akugula agent wangayo akanike kupeza ma dollars okwanira uh, kaya munjira yake kenako ampase zochepa james uja azanene kuti a ndalama mumayenera kundipatsa zakuti zakuti koma munandipatsa zochepa m'malo moti amusumire uyu agent ukapeza kuti nkhani ija ikukhudza ine kenako ineno ndibwere kuti ah bwerani tingopanga settle kapena tingogwirizana tingokambirana ndikupatsani ukaziona ukaziunika bwinobwino sizikupanga sense ndalama mmene zayendera ah, ma interest malamulo pali malamulo ake amene amayendetsera ma interest pali ma fees ena ake mukamakambirana amene amaperekedwa muwona kuti ma settlement amene a attorney general

money and the, some of the debtors they are owed 5 million ena 10 million malawi kwacha ena mwina chabwino 50 million yes alipo koma ambiri amakhala timasamu tating'onoting'ono anthu onena kuti anapita ku khoti for mwina 5 years 10 years akuyendera milandu mukuziwa kale tikamba nkhani yomwe ya corruption of laziness uh, there was an article that was talking about susan namangale's case 13 years justice potani sanalembe chigamulo nkhani ya personal injury so but anthu amapita kusumira boma ndi kuzovuta kale so it takes time kweze kuti zinthu mpakana azayiwina kesi ija you know after litigation uh, koma mpaka na pano pa 10 years akudikira kuti alipidwe ndezitheka bwanji 54 billion kumanena kuti boma lipereke in 90 days kumapanga agree ndipo makalata taona olemba kuti iye aliperekani mwachangu changu uh, from what we get right now ndalama sinaperekedwe ife amalawi tikuyenera tizuke kuti ndalama isaperekedwe so ndimafuna kusindika pamenepo kuti corruption imene ikuchitika panopa while tikukamba za judiciary the heart komano tisalole kunena kuti tigone kuti asa fana anthu atu akugawana dzikoli tikanena kuti akugawana dzikoli what i mean is akugawana chuma cha dziko and chuma choti tilibe chuma chimene akugawana nchobwereka kuti takabwereka uko ndikuchigawana uh, ndi zokhuza koma ifeyo mawu moti tikhale basi tifooke tikuyenera kuti tichilimike ndipo kuonesera kunena kuti zimene zisachitike Ah, ndimafunanso kunenapo kunena kuti chiyambire ndikufotokoza za anthu loya wina amene mwina ndimamusiya kaye kuti mwina tipeze umboni wokwanira ndi jivason kazipatike so pakali pano zatuluka zinthu zambiri zimene zili zokwanira zoonera kuti ndi wakuba ameneyi wabera anthu ambiri palinso nkhani i think ndinazikambapo kuti uh, ali ku mzuzu amagwirizana ntchito ndipo apanga makesi ambirimbiri ndi a justice of appeal um, a madise but recently uh, live yomaliza ija ndinazakambapo za justice i mean worship wa ku ujeni wa ku nkhatabe uyu nyirenda ndipo pokamba kwanga anthu ena anazandiuza "Eh, koma munthu uja ndiye munamunena kwambiri kuti munanena kuti kandala kakuba Komano mfundo zimene tayamba kuona um, kesi ndigawanso kesi imene yatuluka kumene kuchoka ku, s- ku high court yomwe yapanga yasintha chigamulo chimene anapanga mkulu ameneyo muona nokha sindifuna kuyankhula zambiri koma izizi zikuonesa kale kunena kuti anthu amenewa ndi otani kodi ndi achinyengo so winanso ndi ameneyi amene akuyenera kuti uh, azionedwe kunena kuti akuyuza uh, ndi mmodzi amene akuthandizira maloya kuti maloya amene akuthandizira kuti majaji uh, azitani aziba kapena kuti akuthandizira kuti uh, chinyengo chakukhoti chizithamanga uh, ndimafunapo kungotsindika pa nkhani ya ku uh, industrial relations court so khoti ili lomwe limakamba milandu ya anthu olemba ndi olembedwa ntchito ndi khoti yofunikira chifukwa Mudziko dziko kuti liyende economy imayenda ndi uh, ntchito zosiyanasiyana and ntchito zosiyanasiyana zimachitika pa anthu olembedwa ntchito ndi olemba ntchito ndi for 15 years uh, ndingonena kuti ine chiyambireni los- kupanga practice law anthu akhala akudikira milandu yawo yosayenda ku khoti imeneyi amene amayang'anira azoya ndi ani madeputy awo kaya ndi chani chani kuli chaos koma even mmene tinayambira kung'amala kapena kuti mmati chani kulu- ku- ku- kulalata kukwiya kugwada kupempha kutani anthu akuvutika akuluakulu kuti munthu amuchosa ntchito mopanda chifukwa koma anthu aku- akuwachosa ntchito mopanda chifukwa chifukwa akuziwa zoti ola apite akadandaule ku court palibe chimene chitachitike chifukwa makhotiwo sakuthandiza anthu but the same court Where anthu ena akudikira chigamulo chawo, akudikira kuti nkhani yawo kuti ingomvesedwa for 15, for 10 years, even amene awapasa chilango kuti mwawina, kuti zinthu zipezeke kuti awauza kuti muyenera kulandira ndalama izi, khoti lomweli likukanika kupanga zimenezi for years. Uh, mwaona kesi ya ya chani ya anthu ochita bwino achina Partridge yayenda kukhoti mmene yathamangira mukuona ngati kuti ndi chani chimenecho That's- ndi- ndi chi- ndi- ndi chinyengo kaya chimenecho chinyengo choonekeratu nde nkhani imeneyinso ndiyitenga bwinobwino ndidzakufotokozerani koma ndimafuna kuti ndingo- ndingoponya komanso pali southern water board southern region water board kesi imeneyo ndi kesi yofunikira chifukwa ikupereka chisanzo cha kesi ya ngati salima water, water i mean salima sugar company mmene zinayendera whereby a judge amene anali ku commercial aja zikumveka kuti ayimisa koma ajudicial service kwenye sakunenanso ajudicial nso sakunena kuti chiyambireni nkhani ajudicial sanayankhulepo officially like judiciary now has not spoken they are ge- basically giving us a middle finger alibe nafe ntchito a judiciary ya malawi uh, nzikamanda ndi munthu womvetsa chisoni kwa alibe nafe ntchito akamayendapo ngati munthu wabwino akamakuyankhula ngati munthu wabwino koma how do you become a chief justice and have all this chaos ndikukhala chete and nkumalandira salary ma allowance mwaona nyumba yake ija amene amayikonza kaya inali 400 million zokuba zokhazoka you know how do you spend 400 million pa nyumba ya munthu mmodzi uh, ana akumafa ndi njala 700 children died because of malnutrition in malawi you know we should be angry as malawians ndi kupanga demand accountability so ndimangofuna kunena apo apopo motsindika kunena kunena kuti uh, section 12 ya constitution of malawi uh, iyi ndi mfundo zikuluzikulu zimene uh, gawo limeneli limaonetsa kunena kuti amene akugwira ntchito yake ya public uh, ngati jaji ka president ka minister ka uh, mp amagwira imeneyi uh, ngati anthu tikumukhulupirira so judiciary sitikuyikhulupirira ndi anthuwa why are they there but beyond that kuti sitingapeze kuti judiciary sitikupita ku judiciary tikuyenabe tizipita komko chifukwa ndi ndi komweko and tikumanena mobwerezabwereza kuti kumene kuku ambiri ndi abwino you know ochepa mwina ka 20 percent koma mwina ka 30 chifukwa pakati apa nde oyipa wayamba kuchulukira ka 30 percent ndi kamene kali koyaluka kankhwizi kadyera kaziphuphu kazinyengo ti anthu to- toyipa tosakonda dziko lawo timene timapanga zinthu komano chifukwa choti timathamanga kwambiri timapanga zambiri zimaoneka ngati kuti judiciary yonse ndiyoyipa koma how come uh, munthu ngati uh, worship mangwana mukunena kuti mukumufufuza mukayang'ana press release ya judicial service commission inatchula mangwana ngati munthu mmodzi amene akufufuzidwa pa nkhani zimene akuziyendetsera ku khoti ya ana koma munthuyo akumapitabe ku ntchito what kind of impunity is that its basically them giving us a middle finger telling us anthuweni palibe chimene mungapange inuyo so then they shouldn't be coming to us to say ah there's been underwhelming evidence and anthu azika aye mwaona ati amalawi amalawi tisamangowanamizira kuti amalawi chanchanchanchan mukupanga create ma system blocking and all that koma ndimangofuna kutsindika kumapeto kwake kunena kuti iyi anthu adzuka mamina iyi majajiwa apangidwa impeach we impeach them the acb kaya kuli ndani amene akusokoneza mafailo amene nkhani sakuifufuza bwinobwino they should know kunena kunena kuti and uh, ife amalawi ndifuna tilimbikisane kunena kuti anthu amene wawa alira kuti phyo chifukwa amangidwa ndipo amangidwa ndipo judicial service commission ipangidwa komanso panopa pali chitimu cha anthu ambiri pali magrupu ambirimbiri lero ndinachedwa ndi 15 minutes ndimacheza ndi anthu amene anakumana paokha kupanga grupu yoposa anthu 800 imene akupanga ma movement osiyanasiyana ndipo one of it afuna ayambe kufikira anthu osiyanasiyana m'madera monse ayenda konsekonse ndipo inenso ndimafuna ndiyuze mwayi umene kuti amene tili ndi kuthekera makampani kuti makampani a amwenye amene a- aberedwa ndi majaji ndi ma magistrate you know achina ma magistrate zimene amapanga amwenye amwenye mupereke kon- support kwa anthu amenewawo amene afuna ayende dziko lonse la malawi madera osiyanasiyana azipanga ngati timati ma hall uh, ma, ma old town hall meetings azikumana ndi anthu ammuzi imeneyo ndikuyankhulana nawo ma region onse ayenda anthu amenewa azipereka apanga research mmene ndimakumana nawo mmene amandifotokozera zinthu ine kudabwa kuti i anthu judiciary akuiziwa chonchi ino kumakuuza nkhani iweyo kumaona mmene anthu amabera ma filling station filling station yotchukatu yakulilongwe ija ndi imene ijayo koma pali ma filling station ambiri amene anthu amaba ikangolowa regime ina imakhala ndi njira yoti ena ake angotchera kuti ife tikufuna katundu awo muziziwa kunena kuti enanu amene mukuona ngati kuti sizikukhuzani nkhanizi pali ena ake amangokuonani ndi katundu wanuyo ndi magalimoto anu kuti okay tikazangolowa mboma kapena tikazangofika apa azakulandani katundu amene muzapita ku khoti khoti lizapanga chinyengo nkhani ya ku judiciary ndi nkhani yoopsa kwambiri chifukwa imathesa ma miyoyo ya anthu imasokoneza moyo wathu komanso imalimbikisa chinyengo chimene dziko likakhala kuti sili not based is not based on merit and hard work no one is motivated to work hard no one is motivated to do things and then in conclusion i want to say three important things the first important thing is kunena kuti ngati tikulolabe ma president uh, and anthu osiyanasiyana kumapanga appoint anthu opanda um, competence anthu osatha ntchito anthu okuti akuwasankhira chifukwa kuti amacheza nawo or ndi achipani chawo loyalist or ndi ampingo umodzi or they are, they are the same tribe kapena kuti basi anaphunzira nawo kusukulu sitingasinthe dzikoli chifukwa chonena kuti anthu a- opanda, incom- opanda competence sangathese chinyengo chifukwa kuti iwo amalowanso mwa chinyengo munthu onena kuti foundation yake yachoka pa chinyengo sangapeze kuti iye ndakusandukano uh, njira yothesera chinyengo chachiwiri chonena kuti a judicial service commission ndi majaji akuba ndi maloya akuba achina wapona kita achina wakopona kita ndi maloya akuba and nonsenu mmaziwa amalawi nonse mmaziwa si nkhani iyinso yonena kuti ah kamangila wamunena wapona kita kuti ndi wakuba all of you know that wapona kita and ndi loya wachinyengo ndifake ma settlement amene akuchitika mumpeza wapona kita ali mmenemo mukapita uku mumpeza wapona kita ali mmenemo Mukapi- it's clear you know nda mukawona pena kuchita kuti mumfufuze amfufuze lifestyle aud- mum- ampange lifestyle audit law yake yakuti malamulo ake atiwa amene amapanga iwo onena kunena kuti basi anyway timapanga zibwana uh, my point is kunena kuti the judicial service commission uh, majaji maloya akuba they are banking on the change of regime ya, ya malawi law society uh, i criticize uh, mpaka and his team

kujeni ku acb ku uh, aisiya dala choncho ananchosa martha uja amene amayesesa kuti at least akupangapo kanthu uh, ndikuyesesa kunena kuti mwina zinthu zioneke kuti uh, corruption ikuyenda bwanji ku malawi now what they're trying to do is that in two three months as we're changing as lawyers tikamasintha leadership pa anthu ena ake akundiloza koma sangandikwanise afuna kuti ndisiye ndisakambe bwinobwino mfundo zawo kapena zimene akupanga zimene akukambirana um, they they want kuti mpaka akachoka because they are scared of mpaka because uh, he, he tr- he tries to stick to the law that's all mpaka does and mpaka ndi lawyer mmodzi amene amaziwa malamulo so because he knows the law zimavuta kumangomuuza ziwiri zitatu and so they are banking kuti abwerese munthu wina amene aziona kuti ndi wawo and um, within two three months uh, basically the leadership will change so we should make sure kunena kuti one within two three months pakhale kuti majaji 4 5 apangidwa impeach komanso akuyankha milandu or amangidwa kumene chifukwa umboni nde ulipo wambiri wa anthu amenewa uh, komanso tionesese kunena kunena kuti ngakhale kuti amalawi mavoti a malawi society sitingavote komano tiyeni tialimbikise maloya amene timacheza nawo kunena kuti they should protect the integrity of uh, the, the, the, the, the, as- uh, the society um, because it's very critical uh, and uh, i've said kunena kuti a- a- acheze nanu maloya ndikuwalimbikisa uh, because you do not have as malawians i don't want to create a precedent yonena kuti ngati amalawi mukhoza kukhala ndi interference ifenso maloya timayenera kukhala independent in how we do our things komano ma, ma ideas anu ma views anu are very important nde mukhale pay attention open your eyes um, chomalizira chimene ndimafuna kunena nchonena kunena kuti ah, mukaona ah, zosiyanasiyana zimene zizichitika ah, muziwe kunena kunena kuti um, uh, there are so many powers behind uh, both negative and positive so ifeyonso tikupanga create uh, network komanso tikupanga create the same force ngati imene tayiona chifukwa zinthu tazisuzumira taona okay military yawo ili choncheti asilikali awo ndi otereti ndiye nafenso takhala tikupanga build military yathu kuti kodi zinthu zimene zitithana nazo bwanji komano musi- muziwe kunena kuti anthu awa agwidwa and mpata umene uli apapawo tikuyenera kuti tisausiye, so tisalole kuti nkhani ipange ino chimene chimandidabwisa nchonena kuti Monday anthu akupita mu street akufuna akapange mademo ine singanene kuti anthu apite kapena asapite malawians have got their own right and i just wanted to indicate the tribalistic approach to politics that we have seen um, kumenyedwa kwa anthu ku lilongwe kapena kuopsezedwa ndi zikwanje is basically politics of tribalism uh, kuti kuno uh, president ndi wache wache- ndi mchewa nde simungapange kuno and zomwe zinachitika ku lilongwe kuja uh, a president a ministers uh, a mcp onse they were part of it sangakuuzeni kunena kuti iyayi anthu amateteza ma, ma stores awo ndi ma business awo ma business awo ku lilongwe abwera chaka chino uh, 2020 kunalibe ma business ku lilongwe so the government is part of that it was uh, state gov um, state um, sponsored violence komano zimenezinso zinachitika ku blantyre pamene a mayaya ndi anzawo amayenda akuteteza kapena kuti akunena kuti jane ansah atani kodi um, achu- atule udindo uh, wawo uh, what i'm saying is kunena kuti uh, and a mayaya anakhapidwa you know and it was because ena ake amafila kuti ku blantyre kuno anthu sangapange mademo ah, okhudza boma kapena osokoneza kapena amene akutsutsana ndi mmene boma la chaka chino likupanga and boma la nthawi inoyo lonena kuti ndi la ku la ku northern re- la ku southern region anthu ifeyo amalawi chomaliziratu chimene ndikunenachi uh, tikupitirizabe kupanga um, politics of tribalism uh, tikupangabe tikusankhana mitundu koma ma- mitunduyo timayiona akakhala kuti zikutipanga affect ife timayiona kuti this is tribalistic when it affects us when it doesn't affect us when it benefits us we just find kuti ah, anthu akutetezatu katundu wawo yeah chanchan chanchan nde mangofuna kuti nditsindike pamenepo ndipo ku judiciary kuli corruption yopatsana ndalamayi kuli corruption ya mitundu, kuli corruption ya political power imene ili yamphamvunso kwambiri imene imakhazikika chipani chilichonse chimayuza political power yawo to manipulate the justice system and then yomalizira kuli iyo ya ku church ndi yosiyanaso so ma pali ma levels and layers and faces of corruption imene tikupanga ku- kudila nawo akuluakulu ananena kuti in the next uh, 5 days or 6 days I'll be away uh, ndikuyenera kuti ndipite mu field ndikuti ndika- ndi- ndi- ndipange research pa nkhani ya nawo ya uh, maphunziro anga amene ndikupanga uh, maphunziro amene ndi ya zaka zambirimbiri koma amafunika ndikhale ndi foundation yabwino nde pitirizani kundipempherera inenso ndizikupemphererani nkhondoyi ndi ya tonse anthu tiyeni tiyambe kuyankhula timasuke kodi amajaji mumaopa chani kodi simesa kodi majaji amuna ayikapo ndi nomo uh, so you can see kunena kuti all the political parties have not spoken against corruption in the judiciary uh, you know akambapo pa zinthu zina zina zachitika za, judi- za corruption nayo juda zayamba why because they are beneficiaries of uh, a corrupt judiciary uh, amangodikira nthawi yawo uh, of course pali pulezidenti amene sindimutchula because uh, know that koma wapangapo criticize judiciary uh, but iyi ndi ntchito yonena kuti wina aliyense so i want malawians of all political parties hey, this is an important conclusion i want to make uh, nkhani yomenyera ufulu wothana kapena nkhani yomenyera um, kupanga nkhondo yothana ndi katangale waku um, judiciary waku makhoti ndi ya wina aliyense wa mcp wa dpp wa utm wa mbakuwaku wa chani kaya wa chanchani kaya ndi wa mpingo wanji kaya ndi umapemphera motani wina aliyense even those people amene amakhulupirira kuti they follow goodness and not any other religion nkhani yomenyera chilango ah, chi- zimene zizi zokuti anthu asiye zomaba ah, ku judiciary komanso zomasokoneza nkhani kuyipitisa kuyikhotesa ndi ya wina aliyense tiyeni tisatope um, palibe kutopa tiyeni tichilimike tiyeni tizipemphererana komanso